Inu muli m'bwalo muno lero kuyankha mlandu wogwirira mwana wachichepere. which is contrary to section 138 1 of the Penal Code as read with section 21 of the Penal Code. komwe kuli kutsutsana kapena kuphwanya ndime 138 ya kaweruzidwe ka milandu ya upandu yomwe imawerengedwanso pamodzi ndi ndime 21 ya kaweruzidwe ka milandu ya upandu m'makhoti. The particulars of your case are that within the months of January to April 2023, Mlandu wonse unali choncho kuti inu pakati pa mwezi wa January ndi April chaka chomwe chino at Manase in Blantyre, kumalo kotchedwa Manase m'boma la Blantyre You permitted Chikondi Lyson who is your husband to have sexual intercourse with X who is a minor. munalola amuna anu achi- a Lyson Chikondi kuti agonane ndi mwana amene wachichepere kwambiri Have you heard the reading of the charge? Have mwamva you mmene understood? mulandu- mwamva mmene mulandu wanu wawerengedwera umene mukuyankha m'bwalo muno eya ndamva Do you accept or deny the charge? mulandu mukuyankha bwanji mukuvomereza kapena mukuukana mulandu ndikuukana

And with your permission, may I call the first witness? However, I just want to remind this honorable court that the witness that we are dealing with is a, a minor, as already indicated on the charge sheet. ndikufuna ndikumbutse bwalo lino kuti amboni imene tifuna tiyitanitse m'bwalo muno ndi mwana wachichepere So it's our application that when uh, she is narrating the story, it should be in camera so that nobody should see her testify. choncho ndi pempho lathu na kuti pamene akupereka umboni wake asaonekere m'bwalo muno That will be the, the prayer for the state. ndi pempho lathu limenelo kumbali Considering that the witness is a child, Ah, poganiza kuti ah, mboniyo ndi mwana wachichepere it is imperative that the audience leaves this court. ah, zofunikira kwambiri kuti ah, onse amene akudzamvera mlanduwo atuluke m'bwalo muno This is to protect the privacy of this child ndi cholinga choti mwanayo atetezedwe kapena asakhale ndi mantha poona kuona chiguluchi and also that the child must be comfortable to speak with this court. ndi cholinga chotinso mwanayo adzilankhula mwa- momasuka momasuka I therefore order the audience to leave the court. pachifukwa chimenechi bwalo likulamula kuti onse amene mwabwera kudzamvera mlandu ngati umenewu pamene mwana akupereka umboni mutuluke kaye panja You will be invited to come back when she is done giving her testimony. mboni ikamaliza umboni wake inu muyitanidwa asukule mdzalo ya mboni mukumvetsera mlandu Much obliged, Your Worship. zuke

Who is she to you? Ndani wanu ameneyu? Ameneyo ndi mayi anga. She is standing in this honorable court answering an offense that uh, she permitted her husband, Chikondi Lyson, to have sexual intercourse with xb do you know this issue Ah, amayi akowa ali bwalo muno kuyankhapo mlandu umene iwo anaupalamula powalola amuna awo kuti achite zachisembwere kapena kugonana nawo iwe xb ukuidziwa nkhani imeneyi eya ndikuidziwa could you please tell this honorable court as what happened ungati kulifotokozera bwino kuti chinachitika ndi chani pa tsikulo monga ndanena kuti akuimbidwa mlandu ndi mayanga iwo anakwatira ndi bambo anga ndili ndi zaka 12 Abambo angawo anayamba kundifunsira chibwenzi koma ine ndimakana popeza iwo adakwatira mayi anga. Nditakana iwo anandiopseza kuti asiya kundilipira school fees komanso awasiya mayi anga banja. Poganizira za umphawi umene mayi anga anali nawo ndinavomera kuti ndipange nawo chibwenzi. Ananenetsa kuti mayi anga asadziwe ndipo ndinamvera pofuna kusamala banja la mayi anga komanso kuti fizi izipezekabe. Zitatero anayamba kundigona. Andigona kwa miyezi ingapo. Ndinatopa ndipo ndinadzafotokozera mayi anga anandiuza kuti ndizipangabe nawo zogonanazo chifukwa choti ndikati ndikane ndikuti abambo anga awasiya mayi anga banja komanso ndi kuti ife tivutika tsiku lina mayi anga adapita ku msika bambo anga anandiyitana kuti tingopanga mwasangansanga koma tili mkati mopanga muja mzanga anapezeka zoti anazabwera ndikutipezerera bambo aja akundigona Who is this friend of you? mzako dzina lake ndani chisomo
yes piliza Ah, ah, nzanga uja ataona zimene abambo aja amandichita anakuwa anthu anadzatulukira ndikuwagwira abambo aja ndikupita nafe kwa mfumu amfumu anadzatitumiza ku polisi

Do you wish to tender this medical report in this honorable court as part of your evidence? mufuna kuchipereka bwalo kuno ngati mbali ya umboni pa mlandu wako eya ndifuna ndichipereke

Imirirani pamenepo. Do you have any questions for this witness? Umboni umene wapereka mwana ameneyu mafunso. ayi mafunso ndilibe
You can sit. Khalani pansi. Do you have questions in re-examination? No re-examination.
I thank you, Your Worship. Thank you, XB, for talking to this court. zikomo kwambiri XB chifukwa cha umboni wako m'bwalo muno You can leave the court. mutha kukakhala panja mwamasuka
Uh, thank you very much, Worship. With You're the welcome, evidence Mr. of the minor, permission to call the second witness for today. ndi umboni waperekedwa ndi mwanayo ndipempha bwalo lino kuti ndiyitanenso umboni This will be the investigator, the one who investigated this matter. amene ndi apolisi amene anafufuza nkhani ili m'bwalo muno lero Thanks so much, Worship. zikomo kumpando While the, this witness comes in, the rest of the audience can also enter. pamene mboni ikubwera muno m'bwalo ndiponso gulu lija limamvera nawo mlandu itha kulowanso Much obliged Worship. I swear by the mighty God ndikulumbira pamaso pa mulungu wamphamvu zonse that the evidence I shall give kuti umboni umene ndipereke shall be the truth, ukhala woona nothing osati wina but the whole truth. koma woona okhaokha
Sir, would you please tell this honourable court your full names? Bwana liuzeni bwaloli maina anu onse. Your Worship I'm Detective Inspector Christopher Pangeti. Kumpando dzina langa ndine wofufuza za milandu dzina langa Christopher Pangeti. Based at Manase Police Station Your Worship. Ntchito yanga ndimagwira ku police station ya kwa Manase. Your Worship I know the defendant in the dock. Kumpando woyimbidwa mlandu ali m'bwalo muno ndikumudziwa. She is Xavier Banda. Dzina lake amene ndi Xavier Banda. Your Worship kumpando I do recall very well it Ndukun- was in April ndikukumbukira bwino lomwe kumpando kuti unali mwezi wa april this year chaka chomwe chino when we received a complaint pamene ife o- anapeza ndi dandaulo ku ofisi kwathu that the daughter of the defendant in the dock kuti mwana wa oyimbidwa mlandu amene ali m'bwalo muno lero was being defiled by the husband of the defendant in the dock. anagwiriridwa ndi amuna awo a oyimbidwa mlandu ali m'bwalo lerowo. Your Worship, the daughter is a minor. kumpando mwanayo ndi wachichepere. Your Worship, the case came in this court mlanduwo kumpando unabwera m'bwalo muno and the husband was convicted by the same court, Your Worship. ndiponso bwalo lino linamanga amunawo. Since the wife was permitting the husband to have carnal knowledge with the minor, choncho kumpando popeza oyimbidwa mlanduwo amene ali amayi amathandizira kapena kuwalola amuna awo kuti agwirire mwanayo and also she was concealing the offense ndiponso kuti mayiwo akukhala ngati amabisa mlandu by not reporting to authorities, neither to police or the village headman. osakaitula nkhaniyi ku polisi kapena kwa a mfumu a m'mudziwo We arrested her choncho ife tinagwira and charged her with the offence. ndipo tinawapatsa mlandu amayiwa. of sexual intercourse with a child contrary to section 138 subsection 21. wogwirira mwana wachichepere komwe kuli kutsutsana kapena kuphwanya ndime 138 ya kuzenga milandu ya upandu yomwe imawerengedwanso pamodzi ndi section 21 ya milandu ngati imeneyi. of which she denied the offence also. mlandu utawerengedwa kwa mayiwa anaukana.
Your Worship, kumpando I took caution statement from her ndinatenga chitetero kwa mayiwa and permission to read the caution statement in Chichewa Your Worship. pempho langa kuti ndiwerenge mu Chiche- chiyankhulo cha Chichewa Proceed.
pitizani Ine ndine Selvia Banda ndipo nkhani imene ndabwerera kuno ndifotokoza motere. Ine mwana wanga sindimagonana naye ayi. Koma amuna anga ndi omwe amagonana ndi mwana wanga wa mkazi ndipo anamangidwa kale pano ali ku ndende. Koma mwina vuto la ine ndi lonena kuti sindinanene kuti amuna angawo amagonana ndi mwana wangayo. Zomwe ndinganene ndi zomwezo. Your Worship, she Ndipo signed. anasainapo.
Myself and Detective Sub-Inspector Masulani. also signed. Ine ndinasainapo ngati ofufuza ndipo a Maso anasaina ngati mlembi. Permission to enter this as part of my evidence, Your Worship. Ndi pempho langa kuti chiperekedwe m'bwalo lino ngati mbali ya umboni chikatachi. Eh.
After you have cautioned her for this offense, Mutawapatsa chitetero ndi kuwapatsa mlandu. what next thing did you do on her? China munachita chani?
Your worship, I obtained the evidence of arrest from her. And in her reply, she denied the offense Your Worship. nditawerenga chikalata cha umboni anaukana And this is mlandu. what she replied.
Ine mlandu umene mundipatsa pano ndaumva ndipo ndikuukana. She signed, anasainapo myself and Masulani also did likewise. ine ndinasaina ngati ofufuza ndipo a Maso anasaina ngati mlembi Permission to enter this as part of my evidence Your Worship. Ndi pemphonso langa kuti chiperekedwe bwalo lino chikalatachi ngati mbali ya umboni. Basi munasainanso. Eh, ndinasaina.
I accept the caution statement and the evidence of arrest as evidence Bwalo lino lazivomereza zikalata zonse ziwiri ngati ndi umboni wogwirika and label them as XV2 and XV3. ndipo chikalata chilichonse achipatsa dzina lake m'bwalomo. Actually Your Worship kumpando.

Your worship, kumpando. the defendant committed an offense. Uh, woyimbidwa mlanduyu anapalamula mlandu. She was permitting the minor to be defiled or having sexual intercourse with her husband. Iwo amamulola mwana wa mwana wachichepereyo kuti azigonana ndi amuna ah, a woyimbidwa mlanduwo. Of which is an offense. Pamene umenewo unali mlandu anapalamula. And also she concealed the offense. She didn't report that her husband was having sexual intercourse with the minor, of ndiponso which kunena kuti was her daughter.
ah, mayiwa kapena oyimbidwa mlanduwa anabisa china chilichonse choti amunawo amagonana ndi mwana wachichepereyo Do you have further questions? palinso funso lina mayi
ayi funso ndi lomwelo

Stand up accused. imirani oimbidwa mlandu I have heard the evidence of the prosecution. bwalo lino lamva umboni onse kuchokera kumbali yoimira boma I find that the prosecution has proved a prima facie case. mu umboni wawo bwalo likuona lakhuta ndithu kunena kuti akuonesa kuti pali mlandu woti mulankhulepo I therefore find you with a case to answer. pachifukwa chimenecho bwalo lino likupezani ndi mlandu kuti muyankhepo You can proceed to enter your defense. inu mutha kupitirira kufuna kuziteteza pa mlandu umene aku- akuimbani m'bwalo muno You can call witnesses mutha kuitana mboni zimene mukuziona zingakuthandizeni mlandu wanu or you can speak for yourself. kapena mutha kuziteteza mwa inu nokha You can also exercise your right to remain silent. kapenanso ndi ufulu umene ulipo kuti mutha kukhala phe osalankhulapo kanthu But then exercising your right to remain silent doesn't mean you have accepted that you're guilty. koma ngati mwasankha chi- mkhalidwe woti simulankhulapo kanthu sizimasonyeza kunena kuti ndi kuti ndinu olakwa
Will you enter your defense or you will be silent? Kodi apapa bwalo likufunsa kuti muperekera umboni moziteteza kapena mukhalapo chete pa mlandu wanu? No, ine umboni ndilibe zoti ndinganene kuti zibwere pano komano nkhani ndi yonena kuti ine zimenezozo ndinazizira ifo yona kuti mmene ndimakhalira ineyo ifo kuti banja likanatha ndoti ine ndikanavutika ndi ana ndichifukwa chake ndinamuuza mwanayo poona kuti zinthuzo ndi za banja mwathu zoti sizingapite kutani kunja palibe amene angaziwe

Ndiponso anabisanso umboni pa zimene zimachitikazo kuti amuna anu ago- amunawo agone ndi mwana wamng'ono. Werengera.
Having reached this juncture, Pamene tafika apa, this court will adjourn for a few hours bwalo liimitsidwa kaye kwa nthawi kochepa to prepare its judgment.
ndi cholinga kuti likakonze chigamulo chake. Court rise.

Stand up, accused. imirani woimbidwa mlandu This is the judgment of the court. bwalo likufuna lipereke chigamulo pa mlandu wanu Sylvia Banda. inu a Sylvia Banda You, were, you was charged in this court for having sexual intercourse with a minor. munali m'bwalo muno kuyankhapo mlandu wa ku- ku- kugonana ndi mwana wochepere Contrary to section 138 of the Penal Code. komwe kuli kutsutsana ndi ndime 138 ya kazengedwe ka milandu ya upandu m'mabwalo The particulars of your charge were that within the months of January to April 2023, Mlandu wonse umanena choncho kuti mka- pakati pa mwezi wa January ndi ah, April chaka chomwe chino at Manase in Blantyre, komwe kunali kwa Manase m'boma la Blantyre you permitted Chikondi Lyson, who is your husband, to have sexual intercourse with XV, who is a minor. munalola amuna anu a Chikondi Lyson kuti agonane ndi mwana wanu amene ali wachichepere XB When the charge was read, you pleaded not guilty. pamene mlandu unawerengedwa m'bwalo muno munaukana and the prosecution was given the burden to prove the case against you. Pa chifukwa chimenecho oyimira boma anabweretsa mboni zawo ziwiri kuti atsimikizire mlandu umene munapalamula inu. The state paraded two witnesses. Choncho mboni ziwiri zinabwera za mbali ya boma. From a reading of section 138 of the Penal Code, two elements must be proved. Pakuwerenga pakuwerenga section 131 ya kawerengedwe ka milandu mmene imakhalira, zinthu ziwiri ziyenera kuti zitsimikizidwe m'bwalo muno. That there was sexual activity. Kuti mchitidwe ogonana unachitikadi tsiku limenelo. And that the other party to the sexual activity was a minor. Ndiponso kuonetsa kuti kodi uh, mchitidwe pamene mchitidwe ogonana umachitika kuti mbali inayo anali mwana wachepere.
It was the submission of the prosecution that the evidence as outlined by them satisfies all these elements. Kunali kuphera mphongo kwa mboni ochokera kumbali ya a boma kuti uh, zinthu ziwiri zonsezi zatsimikizidwa malinga ndi umboniwo. This court will just give a brief of these facts. bwalo lino lingowerenga chabe mfundo pang'ono za zimene zinanenedwa ndi oyimira boma The victim herein is a girl of 17 years, Ah, wopola- ah, wov- wovulala pa mlanduwu ndi mwana wa zaka zokwana 17 and your husband was convicted in the same matter. ndipo amuna anu anamangidwa chifukwa cha mlandu omwewu This victim is your child who you have with another man. Ah, mwanayo amene ana- anagwidwayo ndi mwana wochepere amene munabereka ndi amuna anu ena oyamba And the girl testified that her stepfather was threatening to stop paying school fees for her ndipo akuti amuna anuwa amamuopseza mwanawo kuti asiya kumulipira school fees mwanayo and that he would divorce you if she denied having sex with him. ndiponso amamuopseza kunena kuti ngati akane kugonana naye ndi kuti A, inuyo ndamunanu banja litha. They had sex on multiple occasions. Iwotu anakhala kugonana kwa nthawi yayitali. And this child came to you to report about this incident. Ndipo panali nthawi ina yake imene mwanayo anabwera kwa inu sono kudzakufotokozerani zimene zimachitikazo.
But you told her to stay silent because Koma- your marriage would end.
Koma inu mwanayo munamuwuza kuti asalankhule kwina kulikonse chifukwa akalankhula ndi kuti banja litha ndamunanu.
This court agrees with the state's submission that they have managed to prove that indeed there was sexual activity with a child. Bwalo lino lagwirizana nawo kuphera mphongo kwa zikalata zochokera kwa a boma kuti zoonadi mwanayo anagwiridwadi. In section 21C, the penal code states that every person who aids or abets another person in committing an offense may be charged of the same offense. Uh, section 21 imene imawerengedwa imodzi ndi c imanena kunena kuti munthu wina aliyense amene wathandizira kuti munthu wina apalamule mlandu iyenso amayimbidwa mlandu wo khudzana ndi munthu amene wapalamula mlandu woyambayo. In this case, the accused, by silencing the girl, Pa mlandu wa m'bwalo muno lero, oyimbidwa mlandu pakumuletsa mwanayo supported the continued occurrence of the offense of sexual activity with a child.
anakhala ngati a- a- akuthandizira kuti mchitidwe wogonanawo uzipitirirapitirira nyumbamo. Therefore, I find you guilty and convict you accordingly. Pa chifukwa chimenecho bwalo lakupezani olakwa ndipo likumangani malinga ndi malamulo.
Uh, thank you very much, Your Worship, for the good judgment. zikomo kwambiri kumpando chifukwa cha chigamulo chabwino Your Worship, the convict herein is a first time offender. kumpando oyimbidwa mlandu ali m'bwalo muno lero ndikoyamba kupalamula mlandu ngati umenewo Be that as it may, the offense that she has been convicted of is a very serious offense. koma kumpando ngakhale mlandu kali koyamba iye mlandu umene anawo anaupalamula mlandu waukulu because it attracts the maximum sentence of life imprisonment. chifukwa munthu akapezeka olakwa mulandu umenewu ndikukakhala ku ndende moyo wake wonse Your Worship, the victim in this case is a minor, as already outlined on the charge sheet, kumpando amene anavulala m- ah, pa mulandu ndi mwana wachichepere monga mmene tafotokozera poyamba where our laws here in Malawi provides for their protection. pamene malamulo athu a mdziko muno amatipatsa ndithu mphamvu kuti tidziwateteza anawo We pray to this honorable court that when passing sentence, she should be sentenced severely so that she should know that doing this malpractice does not pay. kumpando pachifukwa chimenechi ifeyo aboma tikupempha bwalo lino kuti pamene likuganiza kupereka chilango pa mlandu wa amayiwa lipereke chilango chokhwima Sylvia Banda, a Sylvia Banda do you have anything you want this court to consider before giving a sentence?
Chilipo chofuna kufotokoza bwalo lino? Bwalo litakupezani olakwa lisanapereke chilango. Eya chilipo.
Proceed to Lankhulani.
Ine mu- mundiganizireko chifukwa chonena kuti kunyumba kuli ana abambo awo anamangidwa nde anawo amakhala ndi ineyo ndamene ndimatha kusakasaka ndalama kuti anawo azidya nde mukamapereka chigamulocho mundiganizire pamenepo poti anawo ndekuti akhala pamavuto adzaoneni Is that all? ndi zomwezo basi
eya
The court has heard the submissions of both the state and the convict. bwalo lamva bwino lomwe kuphera mphongo kwa mbali yokuimira boma ndiponso ah, zophera mphongo zochokera kwa oyimbidwa mlandu m'bwalo muno

Oyimbidwa mlandu pa mlandu umene unali m'bwalo muno ankayimbidwa mlandu wogonana ndi mwana wachichepere. Section 1, Contrary to section 138 1 of the Penal Code as read with section 21 C of the Penal Code. komwe kunali kuphwanya kapena kutsutsana ndi ndime 138 ya buku lokamba milandu ya upandu imene imawerengedwa pamodzi ndi section 21. She was convicted after full trial and the matter was set down for sentence. Mlandu onse utazengeredwa m'bwalo muno anapezeka olakwa ndipo tsono bwalo linayimitsa mlanduwo kuti uzi- ubwere ndi chi- chi- chilango. In mitigation she stated that she has children therefore she should be considered for a lighter sentence. Pamene amaliuza bwalo lino kuti ali ndi chidandaulo anena kuti ali ndi ana ochepa choncho amapempha bwalo lino kuti limganizire popereka chilango. In aggravation the state submitted that the offense is a very serious one. Koma kumbali yoimira boma analiuza bwalo lino kuti mlandu umene anapalamula amayiyo ndi mlandu waukulu kwambiri. And that the accused is a first offender.
ndiponso anapitiriza kunena kuti woimbidwa mlanduyu ndi koyamba kupalamula mlandu umenewu. Therefore, this court must exercise lenience. Choncho pamenepo anapempha bwalo lino kuti mwina likhaleko ndi chisoni pang'ono.
I must highlight that the maximum sentence reserved for offenders under section 138 is life imprisonment. Choncho ndifuna ndinene pano kuti na kuti munthu akapezeka wolakwa mlandu ngati umenewu wopalamula section 138 ndi kukakhala ku ndende moyo wake wonse. In Republic versus Shauti, the High Court stated that the maximum sentence must be reserved for the worst instances of the offense. Ah, pa mlandu wachitsanzo umene ku High Court wapakati pa the State versus Shauti unanena kuti chilango chokakhala kundende moyo wake wonse uyenera kumasungidwa kwa anthu amene apalamula mlandu woposa muyezo.
This court is of the view that what the convict did cannot be classified as a worst instance of this offense. Ah, pa chifukwa chimenechi bwalo lino likuona kuti pa zomwe woimbidwa mlandu anachita sizingakhale pa, pa gulu lonena kuti iyeyo angakhale kulandira chilango chokakhala kundende moyo wake wonse But I am not convinced either that she then should be given a lighter sentence. koma bwalo lino sili sili losangalala kapena kukhulupirira kuti apatsidwe chilango chopepuka
The psychological impact of having your own mother protecting your abuser should not be overlooked. Ah, mchitidwe woti ngati mayi kumamuteteza munthu amene wachita mchitidwe wo- wolakwika ngosafunika kumauyang'anira pansi If the husband wasn't caught by a third person, this could have gone on and on with the blessing of the convict herein. zikanakhala kuti izi m- munthu wachitatu usanawagwire bambowa bwezi zikupitirirabe kumachitidwa mchitidwe wogonana ndi mwanayo nyumbamo It is a shameful act to do so, ndi chinthu chochita manyazi kuchita zinthu ngati zimenezo As a parent, the convict should have been at the forefront in protecting her child. ngati kholo uh, oyimbidwa mlanduyo akanakhala patsogolo kuteteza mwanayo I refer to the case of the state versus Simon Macheso, ndifuna ndikupe- ndikupatseni chitsanzo cha mlandu wina pakati pa uh, the state ndi simon macheso The accused in this case was the father of the victim. Oyimbidwa mlandu pa mlandu umenewo anali bambo. He was sentenced to 20 years imprisonment. Ndipo pamenepo anampatsa chigamulo iye kuti akhale ku ndende miyezi yokwana tw- ah, zaka zokwana 21. The accused in the, the co-accused in the present matter, who is the husband of the accused, Ah, wo- woyimbidwa mlandu wachiwiri pa mlandu umenewo amene ali mamuna wa amayiwa
has been sentenced by this court to 20 years imprisonment. iye anapatsidwa kale chilango chokhala ku ndende zaka 20 In light of the foregoing circumstances, ah, malinga ndi mmene zinthu zikuchi- zikuchitikira I sentence the accused to 10 years imprisonment with hard labor. chifukwa chimenechi bwalo likupasa chilango woyimbidwa mlandu kukakhala ku ndende zaka zokwana khumi The sentence is to run from the date of the sentence. choncho chilango chimenechi chiyambira tsiku lalero